Mali kɔnɔ ani mali kɔkan fɛn fɛn sɔgɔlen don yandi tv la aw ni ɲantuma aw bisimila an ka bamanankan kunnafoni sen teliman ninnu kɔnɔna la colonel major Kassoum Goita ka bɔ armée de terre la mustafa jakite commissaire principal Commissaire de police principal ale ni colonel Fode Malick Sissoko ka bɔ garde nationale la, olu de gɛnna ka bɔ Mali finitigiya la k'a daminɛ kabi décembre kalo tile 30 san 2025 k'a sabu kɛ finitigiya taabolo batobaliya ye. Hakilina in tara décret 3 kɔnɔ min ni a tigɛnɔbilala an ka furancɛlafanga ɲɛmaa yɛrɛ général d'armée Assimi Goita fɛ, ni ka tila k'a cari jamana ka kunnafonidisɛbɛnba kɔnɔna la. desanburukalo tile bi saba in na san ba fila ani mugan duuru an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛla ko ɲɛnabɔba minisiriso bɛ maaw ladɔnniya k'a fɔ mali gufɛrɛnɛma ale ye desisiɔn ta k'a fɔ ko a bɛna tasarali lawaleya ko k'a daminɛ sisan na mali bɛna lahalaya ale ni taabolo ta ka ɲɛsin ameriki jamanadenw ma u dontɔ an fɛ yan I n'a fɔ Ameriki jamana fana bɛ ka gɛlɛyaw ta cogo min na ka ɲɛsin malidenw ma u dontɔ Etats Unis jamana kɔnɔna la, a kumakan bɔra laseli dɔ kɔnɔ min ni a carila décembre kalo tile 30 in na san 2025. Ka sanga ni an ka taji sitɛriniw lakanali ye sirabaw kan, Buguni ale ni Bamakɔ sira kan décembre kalo tile 29 in na san 2025, an ka kɛlɛcɛ pankurun olu ye jatigɛwalekɛbaa kulu dɔw ye fara ɲɔgɔn kan la min ni siga kɛra u la k'a fɔ u tun bɛ fɛ ka binkanniwale kɛ ka ɲɛsin an ka nin taji sitɛrni ninnu ma o yɔrɔnin bɛɛ an ka pankurunw ye bunteni kɛ ka ɲɛsin u ma min kɛra sababu ye ka jatigɛwalekɛba caman bɔnɛ u ni na ka u ka motow jeni yɔrɔ naani na minnu tɛ fan kelen kɛrɛnkɛrɛnnenya la keleya ale ni famana masurunya la Menaka marabolo ɲɛmaa bɛ wele bila Menaka lakɔli karamɔgɔw ma minnu ye baara jɔ u ka segin ka taa u ka kalanso kɔnɔna la zanwuyekalo tile duuru san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ wolonwula mana tɛmɛn ni sanga bisaba ye u ko u bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yen nɔ laseli dɔ kɔnɔ min ni a carila desanburukalo tile mugan ani kɔnɔntɔn in na san ba fila ani mugan ni duuru A ko nin waati kofɔlen ni o tɛmɛna ka sɔrɔ lakɔli karamɔgɔ min ma segin ka taa kalansow kɔnɔna la ko ɲangili bɛ taa k'i sɛgɛrɛ i n'a fɔ sariya b'a fɔ cogo min na ninnu de tun ye an ka kunnafoni sen telimaw ye an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma nin wagati in na yandi tv sanfɛ an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn waati wɛrɛ kunnafoni sen teliman wɛrɛw kɛnɛ kan